Fear as Contae Uíbh Fhailí a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Seán Ó Ceallaigh. Chuaigh sé go Conamara agus é ina leaidín bheag, deich nó haon déag de bhlianta mar Ghael Linn. Ach d'fhéadfá a rá go raibh baint mhór aige le Gael Linn sna blianta anuas freisin. Tá sé théis dhá scór agus seacht mbliana ar fad a chaitheamh ag obair acu. Céad míle fáilte romhat, a Sheáin. Go raibh míle maith agat, a Mháirtín.
Anois, deich nó haon déag de bhlianta as Uíbh Fhailí. B'fhéidir sula ngabhfainn ag caint leat chor ar bith faoi cén áit a ndeachaigh tú mar Ghael Linn, an bhfuil mé cruinn ceart faoi Uíbh Fhailí mar de réir mar chuala mé, Is iomaí áit a chaith tú píosa. Is iomaí áit go deimhin ach is dóiche gur sin an áit a bhfuil mo chroí, deir muid, mar chaith mé cuid mhór mo chuid blianta inár gcónaí ansin. Bhí m'athair ag obair le Bord na Móna agus cuid mhór de na háiteacha sin lonnaithe in Uíbh Fhailí. So, ach is fíor a rá freisin, dar ndóigh, fiú nuair a bhí mé i mo chónaí in Uíbh Fhailí, Cuireadh go dtí an Ghaeltacht mé nuair a bhí mé deich mbliana d'aois agus ansin cuireadh síos go dtí an Rinn mé i gContae Phort Láirge don mheánscoil. Rinne mé cúig bliana thíos ansin agus dar ndóigh chomh luath is a bhí mé críochnaithe ag an mheánscoil thosaigh mé ag obair. San am sin ní raibh mórán caint ar tríú leibhéal agus thosaigh mé ag obair. go gairid ina dhiaidh sin le Gael Linn agus ansin le Nuair a deir tú 47 mbliana, tá sé dochreidte. Tá, tá. T'athair anois, b'sheo, chuaigh sé ag obair ag Bord na Móna, ab é? Bhí, ba as Contae Liatroma do m'athair ón tús agus fear go raibh an-spéis aige sa chultúr agus mar sin de. Níor thaitin na Sasanaigh mórán leis, leis an fhírinne a rá leat. An ceantar ina tógadh é, is dócha, bhí sé an-chóngarach, do eastát mhór Lord Leitrim agus de réir na scéalta cuireadh cuid dá mhuintir óna gcuid talún ag dul siar sna blianta so bhí ní raibh, cineál poblachtánach a bhí ann dá bharr sin ach is dóigh liom nuair a bhí sé féin ag fás aníos agus bhí air dhul go Sasana agus tháinig sé ar ais agus nuair a bhí clann aige an chéad rud a bhí ar intinn aige ná go mbeadh oideachas agus Gaeilge acu. Hm, hm.
Agus rinne sibh roinnt taistil ansin anonn is anall, an rinne? Rinne, bhuel, nuair a tháinig m'athair ar ais as Sasana agus bhuail sé le mo mháthair, as Baile Átha Cliath do mo mháthair agus phósadar agus ansin fuair sé post le Bord na Móna agus dar ndóigh is í sa lár tíre a bhí na hoibreacha acu siúd so an chéad áit a bhí sé lonnaithe ná Derrygreenagh agus bhíomar inár gcónaí i nDroichead Chaisleán Loiste, sin Rochfortbridge ach ansin bhog sé ar aghaidh go dtí Derrygreenagh agus bhog muid ó Dhroichead Chaisleáin Loiste go dtí Cill Chormaic. Ansin bogadh é go Blackwater atá in aice le Béal Átha na Sluaighe ansin agus bhog muid go dtí an Féar Bán nuair a rinne sé sin agus bhí muid ceithre nó cúig bliana ansin agus bhog muid go dtí an Clochán agus sin an áit deireanach a cheannaigh sé teach insa Clochán agus is ansin a fuair sé bás i 1993. Sea. Cé méid scoil a raibh tú ann? Ó, bheul, thosaigh mé in Droichead Chaisleáin Loiste so Bheadh ceithre nó cúig de cheanna. bhí mé in Uíbh Fhailí bhí mé in. trí cinn de bhunscoileanna is dócha agus ansin sa mheánscoil sa Rinn agus bhí mé ar mar Ghael Linn in scoil in Indreabhán. Raibh, abair, nuair a bhí tú, déarfaidh mé, seacht mbliana d'aois, raibh Gaeilge agat? Eh, is dócha nach raibh i ndáiríre mar bhí mé i lár tíre ag freastal ar gnáthbhunscoil agus. Raibh mórán Gaeilge ag t'athair? Ní raibh an oiread sin aige, no. Bhí an-dúil aige ann ach ní raibh mórán aige i ndáiríre. An fáth gur caitheadh cuid dhá mhuintir amach as a tithe is as a talamh agus nach raibh aon ghean aige ar Shasana gur mhaith leis a bheith chomh Gaelach agus a bhí sé agus gurb in é an fáth gur cuireadh sibhse go dtí Conamara nó go dtí an Rinn nó na háiteacha sin. Sin é go díreach. Bhí an-chion i gcónaí aige ar chúrsaí oideachais, cúrsaí cultúrtha. Bhí an-bhaint aige ar feadh a shaoil le Comhaltas Ceoltóirí Éireann, bhí sé ag plé leo chomh fada siar is is cuimhin liom agus mar a tharlaíonn tá mo dhriofúr ag obair le Comhaltas Ceoltóirí Éireann go dtí an lá atá inniu ann. So bhí spéis aige i gcónaí i ngach gné den chultúr is mar sin de. Cé méid agaibh a bhí sa gclann? Bhí cúigear ar fad againn, ceathrar leaid agus cailín amháin. An ndeachaigh chuile dhuine agaibh go dtí an ceantar Gaeltachta? Chuaigh an driotháir is sine agam, Derek, cuireadh eisean, sílim go raibh sé b'fhéidir ar choláiste samhraidh i nDún na nGall agus cuireadh mar Gael Linn é siar go Conamara, is dócha thart ar deich mbliana romhamsa. Agus ansin Brendan an dara dhuine, bhí seisean i Ros Muc is cuimhin liom dul ar chuairt aige, le muintir Tom Conroy a bhí aithne agaibh ar Tom Conroy Ó sea, le Tom muintir Conroy Tom agus Theresa, sea. Theresa yeah bhí is le lena mhuintir siúd a bhí Brendan agus ansin tháinig mise ina dhiaidh sin agus cuireadh mise siar go go Indreabhán. Sea. Anois, inis dom faoin gcéad thuras a rinne tú go Conamara.
Bhuel, nuair a bhí mé deich mbliana d'aois, níl mórán cuimhne agam air i ndáiríre, ach bhí muid inár gcónaí sa bhFéar Bán i gContae Uíbh Fhailí ag an am seo agus mé ag freastal ar an mbunscoil ansin. Agus bhí fear, an fear go bhfuil aithne againn uilig air, Tomás Mac Ruairí, go raibh an-bhaint aige le Conradh na Gaeilge ina dhiaidh sin, bhí sé ag dul amach le, cailín as an bhFéar Bán agus pé bealach a tharla sé gur bhuail m'athair leis agus bhí Tomás a rá leis go raibh sé a bunú Coláiste Gaeilge i Leitir Móir, seo 1966 agus go raibh sé á dhéanamh seo mar chuid de chomóradh 1916. So dar ndóigh dúirt m'athair go gcuirfeadh sé mise siar aige. So sin é an chéad turas chun na Gaeltachta a bhí agam féin, bhí mé. Mar a chreidim anois go raibh mé i Leitir Calaidh, bhí mé ag fanacht i Leitir Calaidh le muintir Standún, bhí siopaí beaga acu díreach ar an gcéibh ansin agus. Seo iad anois na driofúrachaí, bhí dhá siopa Standúin ann, bhí tú, bhí tú tigh, tigh Kate, ní hea, bhí tú tigh, bhuel bhí Katie ann ceart go leor. Bhí tú tigh Nell agus Agnes agus iad sin. Déarfainn é. Bhí tú ag an gcéibh ab ea? Yeah, bhí an teach díreach ag an gcéibh ansin. Teach breá mór agus bhí siopa acu agus is cuimhneach liom go raibh carr span nua aici, rud ba iontaí ag an am. Ach níl an oiread sin cuimhne agam air i ndáiríre ach Ach níl aon, níl aon drochchuimhne agat air an bhfuil? Ní, Ó níl, níl, ó ná níl, ná, ná, ná. Bhí, bhí siad ag breathnú amach go maith as Leitir Móir Ó bhí agus eh, is cuimhneach liom go raibh, bhí beirt eile as Contae Uíbh Fhailí sa teach liom, beirt as Éadan Doire. Muise rá.
Bhí, sea, so is cuimhin liom na rudaí agus go mbíodh muid ag siúl ag, ag Scoil Thír an Fhia. bhealach eile anois, ní, ní mar Ghael Linn trí mhí a bhí tusa ansin chor ar bith, bhí, ní dheachaigh tusa ag Scoil Leitir Calaidh chor ar bith. Ní dheachaigh, Ní dheachaigh. no is coláiste Gaeilge a bhí ansin Coláiste i rith an Gaeilge is ea, tsamhraidh. is ea. So b'in, abair, i mí Cén Lúnasa. choláiste ansin? Tá mé ag ceapadh, bhuel, bhí na rangannaí ar siúl i Scoil Náisiúnta Thír an Fhia, Ó, is chomh ea, fada le mo chuimhne is ea. anois, yeah. Ach b'in 1966, dar ndóigh. Ach ansin i mí Eanáir 1967 cuireadh mé mar Ghael Linn agus bhí mé ag fanacht i dteach seanchaí a bhí ann, Bold an leasainm a bhí air, Seán Ó Donnchú agus Sin a bhí ar an fearr aige thoir. sea, ar an Teach Mór. Agus píosa fada ón scoil anois chomh maith a raibh, bhí siúlóid breá dhá mhíle nó dhá mhíle go leith agam ag Scoil Sailearna agus dar ndóigh is Pádraig, Pádraig Ó Ciardha, sea, Pádraig Ó Ciardha agus a bhean a bhí a' múineadh sa scoil. Ó sea, sea. Agus. Bhí mé an-tógtha leo siúd agus mar a tharlaíonn bhí iníon leo ag obair linn i nGael-Linn ina dhiaidh sin so tá mé an-chairdiúil leis an chlann sin ó shin agus. Tá bail ó Dhia ort ó bhí tú i do leaidín bheag, tá aithne mhaith agat ar thaobh Chonamara. Bí ag inseacht dhom anois nuair a cuireadh don Rinn thú.
Bhuel, sin é, nuair a b'in 1967 agus tháinig mé abhaile tar éis an trí mhí a chaitheamh in Indreabhán, ar ais ag an mbunscoil agus ansin, dar ndóigh, ní chuirfí ceist ormsa cá raibh mé ag dul nó cén áit ar mhaith liom dul ach díreach rinne tú an rud a dúradh leat a dhéanamh. Ach is cosúil le rith an tsamhraidh ansin, Bhí mé, dar ndóigh, ag críochnú suas sa bhunscoil ag deireadh na scoilbhliana sin. So, in samhradh seasca seacht chuaigh mé freisin go dtí Coláiste Mhac Dara ar an gCeathrú Rua. Bhí coláiste ag Gael Linn ansin ag an am agus ní raibh cead ag éinne dul ann mura raibh siad tar éis an cúrsa trí mhí a dhéanamh. So, bhí Gaeilge iontach ag chuile dhuine a bhí a' freastal air agus coláiste iontach a bhí ann. Ach so, an samhradh 1967 bhí mé ansin agus ansin chuaigh mé abhaile agus bhí m'athair a' rá liom go raibh sé ag cuimhneamh mé a chur go dtí an Rinn ar an mheánscoil. Bhí sé tar éis a bheith ag caint le, bhí sé ag cuartú meánscoil lán-Ghaeilge agus tharla go raibh sé ag caint le Seán Ó Síocháin ag cruinniú éigint agus mhol Seán dó labhairt le Nioclás Mac Craith a bhí mar phríomhoide ar mheánscoil San Nioclás sa Rinn. agus is cuimhin liom dul síos le m'athair ar chuairt ag Nioclás agus dúirt seisean go socródh sé lóistín dom le tosnú mí Meán Fómhair. So tharla sé sin agus away liom síos go dtí an Rinn i Meán Fómhair 68 agus bhí mé ar lóistín le Fear áitiúil, fear an phoist a bhí ann, Dónall Ó Murchú, nó Danny mar a thugfaí air, agus a bhean Peggy agus bheadh aithne agat féin ar na mic, Dónall agus Noel, bíonn siad ag plé go mór le cúrsaí Chumann Lúthchleas Gael agus bhí beirt iníonachaí sa teach chomh maith agus bhí dreatháir eile acu i Meiriceá. Cé acu a raibh tú in ann déileáil le Gaeilge na háite thíos agus Gaeilge Chonamara? Bhuel, bhí sé greannmhar nuair a chuaigh mé síos i dtosach, bhí mé, níor thuig mé céard a bhí á rá ag éinne, bhí siad ag caint ar an. Bhí sé agus thá anseo agus thá thíos, nach raibh? Bhí thá agus cé acu a bhfuil tú anseo agus conas thá tú thíos ansin agus bhí daoine ag caint ar citeal agus casóg agus caincín in áit do shrón Bhí. agus eh, caithfidh mé a rá, Tar éis an cúig bliana a chaitheamh ann bhí sé go hálainn an Ghaeilge acu a thuiscint i gceart agus a bheith in ann é a labhairt agus ansin dul ar ais go Conamara. Sin rud aisteach faoi ná chuile shamhradh, fiú nuair a bhí mé thíos sa Rinn, bhí mé ag dul ag Coláiste na bhFiann ina dhiaidh sin mar bhí an príomhoide a bhí tar éis a bheith i gColáiste Mhac Dara tar éis a choláiste féin a bhunú Sea. in Ros Muc. So, bhí tú ag teacht ar ais go Conamara? Bhí mé ag teacht ar ais go Conamara chuile shamhradh agus ansin ar ais go dtí an Rinn don mheánscoil. Ach, you know, i gColáiste na bhFiann bhí leithéidí Liam Ó Maolaodha liom, bhí Peadar Cox, an t-aisteoir, Gearóid Denvir. Rinne mé an-chuid cairde fiú ag an am sin atá fós agam. Mar gheall go bhfuil an oiread daoine a bhí ag freastal ar Choláiste na bhFiann ag obair i saol na Gaeilge ó shin. Caithfidh tú cur síos a dhéanamh dhom ar do shaol i nGael Linn sa dara leath agus roinnt rudaí eile ach fan liom, a Sheáin, más é do thoil é. Agus sibhse sa mbaile, má fhéadann sibh an rud céanna a dhéanamh, beidh mé féin agus fear Ghael Linn, Seán Ó Ceallaigh, arís libh théis na bhfógraí seo.

Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Seán Ó Ceallaigh ó Ghael Linn ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Sula ndeachaigh tú ag obair ag Gael Linn, An mbíteá ag cur isteach ar aon cheann de na comórtais a bhíodh acu, leithéide Slógadh agus rudaí. Ah sea, nuair a bhí mé ar scoil, thíos sa Rinn, is dócha gur thosaigh Slógadh thart fán am sin, don dá nó trí bhliain deireanach go raibh mé ar scoil agus is cuimhin liom teacht go Bleá Cliath ag an Slógadh Náisiúnta ón Rinn. Bhí cúpla tiún ar eolas agam ar an bhfeadóg stáin, is dócha, agus chuir mé isteach air. Ar mhaithe leis an craic, níos mó ná rud ar bith eile, so bhí, bhí, bhí mé actually páirteach in Slógadh so chonaic mé an cineál oibre a bhí ar siúl ag Gael Linn agus idir é sin agus an cúrsa trí mhí go raibh mé tar éis a bheith air agus Coláiste Mhic Dara chonaic mé an, an obair uilig a bhí ar siúl ag Gael Linn.
An raibh tú bainteach go leor ansin ó thaobh do chuid oibre le, le, le, le Slógadh?
Bhuel, ní raibh mé really fostaithe ag Slógadh, bhínn ag obair ag deireadh seachtainí ag na féilte agus mar sin ar fud na tíre. Nuair a thosaigh mé le Gael Linn, chaith mé an chéad dhá bhliain ag obair ar an gcrannchur, bheadh aithne agat ar Phádraig Ó Baoill, eisean an chéad bhas a bhí agam. Oh gan dabht, yeah. Agus bhí mé ag iarraidh fáil isteach ins na scéimeanna oideachais mar sin, mar is eol duit, mar a tharla ina dhiaidh sin ach De bharr nach raibh aon cheadúnas tiomána agam ag an am bhí orm dul ag obair leis an gcrannchur don chéad chúpla bliain go dtí go bhfuair mé.
Ní bhfuair tú an jab a bhí tú a iarraidh mar gheall nach raibh ceadúnas agat? Go díreach. Sea. An fear a bhí, Dónal Ó Riagáin, a bhí ag cur agallaimh orm agus dúirt sé go mbeadh jab ann dom chomh luath is a thiocfainn. an cheadúnas ach idir an dá linn go bhféadfainn dul ag obair le Pádraig Ó Baoill a bhí mar bhainisteoir ar an Crannchur nó Linnte Gael Linn ag an am. So chaith mé an dá bhliain sin ag dul thart ar fud fad na tíre, rachainn ar traein maidin Dé Luain b'fhéidir síos go Cill Airne, phiocfadh an bainisteoir ceantair suas mé, leaindeálfadh sé amach mé i lár eastát tithíochta agus bheinn ag dul ó dhoras go doras, Ag díol ticéid? Bhuel, ní ag díol ticéid ach ag iarraidh ar dhuine, dhaoine síniú suas don chrannchur agus ansin thiocfadh an timire thart chuile sheachtain ina dhiaidh sin ag bailiú an deich bpingin. Is deich bpingin in aghaidh na seachtaine a bhí ann ag an am agus bhí cead agat, bhí buntuarastal an-íseal ar fad againn ach bhí tú ar choimisiún ansin pé méid duine a shínigh tú suas. So dá mhéid a bheadh tú in ann a fháil, chuirfeadh sé le do phá í? Go díreach é, sea, yeah.
Cé, bhféadfainn fiafraí dhíot, cén fáth gur, gur cuireadh deireadh le, le, le, le Slógadh? Bhuel, just ag dul ar ais, thosaigh mé ag obair ansin i Roinn na Scéimeanna tar éis an dá bhliain sin agus cuireadh isteach ag obair mé in Roinn na nDíospóireachtaí agus ins an rannóg sin bhí an comórtas díospóireachta idirscoile ann agus bhí scéim na gcúrsaí trí mhí An cúrsa a bhí mé féin tar éis a dhéanamh, le Gael Linn, bhí sé sin á reachtáil againn chomh maith. Ach taobh leis sin bhí an rannóg eile, Slógadh, agus bhí foireann dá gcuid féin acu sin ach dar ndóigh ag na deireadh seachtainí agus ag na féilte bheadh cabhair uathu so bheadh muid uilig ag cabhrú lena chéile. So bhí Slógadh just ar fheabhas ar fad ach teacht bliain i ndiaidh bliana agus mar sin de. Tháinig laghdú ar na daoine a bhí ag cur isteach air agus cuimhnigh ag an am ní tharlódh sé na laethanta seo, bhí múinteoirí sásta a gcuid ama ar fad a thabhairt, abair, bheadh an Slógadh Náisiúnta i gcónaí um Cháisc so bheadh na múinteoirí ag tabhairt a gcuid laethanta saoire ar mhaithe le daoine a thabhairt ag Slógadh agus mar sin de. Ach thart ar, is dóigh liom gur thart ar an bhliain 2000, D'athraigh muid na scéimeanna ar fad. Freisin bhí Slógadh an-an-chostasach agus bhí roinnt urraithe caillte againn ag an am agus mar sin de. So an rud a rinne muid thart ar an bhliain 2000 gur thóg muid na gnéithe ab fhearr a bhí in Slógadh agus rinne muid scéimeanna díofa féin abair cosúil le Siansa ó thaobh na grúpaí ceoil, Coirm, bíonn féilte ar fud na tíre againn, cineál féilte drámaíochta. mar bhí an gné sin an-láidir ins na bunscoileanna agus chruthaigh muid cúpla scéim nua cosúil leis na féilte peile dos na bunscoileanna Gaeltachta agus na Gaelscoileanna, bíonn cúig nó sé cinn acu sin againn gach bliain i nGaeltachtaí difriúla. Cheap muide fadó nach raibh tada ag Gael Linn ach go mbídís ag déanamh ceirníní ach ar ndóigh bhí, níl a fhios céard a bhí ar bun agaibh, a dtuigeann tú, nó an cineál, ach Ag caint ar na ceirníní, an bhfuil Gael-Linn ag déanamh aon cheirnín nuaí anois? Níl i ndáiríre, mar is eol duit anois, na laethanta seo tá daoine in ann ceirnín dá gcuid féin a dhéanamh sa mbaile ach tá cartlann an-an-láidir ag Gael-Linn dar ndóigh ag dul siar agus tá siad uilig anois, tá mé beagnach cinnte go bhfuil siad uilig curtha ar fáil ar CD.
Sin anois na seancheirníní a bhí fadó ann. Sea, sea, tá siad agus you know cinn Seán Ó Riada agus Nioclás Tóibín.
Bhfuil aithne a'd anois, bhuel ní an bhfuil aithne a'd orthu ach raibh aithne a'd orthu agus bhfeictheá iad ag tíocht go dtí go dtí Gael Linn i mBleá Cliath le do linn, na hamhránaithe seo agus na ceoltóirí, A bhíodh ag cur díobh na ceirníní, cé go mb'fhéidir nach raibh aon bhaint a'dsa le ceirníní go díreach. Ah, chonaic mé roinnt acu ach like ní san oifig a bheadh na ceirníní á dhéanamh, you know, a bheidís ag fostú dreamannaí leis na ceirníní a dhéanamh so ní ach, you know, bheadh aithne agam, bhuailfinn leo ag an Oireachtas or whatever, you know. Bhí mé ar choiste an Oireachtais ar feadh roinnt blianta agus bhuailfinn le go leor acu. Chaithfeadh sé go mbeadh t-athair thar a bheith bródúil asad ansin, bhfuil 'fhios a'd. Cén uair a cailleadh t-athair, deir tú? Cailleadh i naoi déag nócha trí é. Nócha trí. Na blianta sin nuair a, tá muid in ann a rá inniu gur chaith tú dhá scór agus seacht mbliana ag obair ann. Céard a bhíodh sé a' rá leat?
Bhuel, bhíodh sé ag cur ceist orm faoi mo chuid oibre agus céard a bheadh ar siúl agus d'fhreastalódh sé féin ar, b'fhéidir, craobh Slógadh agus, you know, so bhí fhios aige agus obviously bhí cur amach aige ar an gcúrsa trí mhí mar go raibh mé féin air agus an chlann ar fad so thuig sé go maith, bhí sé cairdiúil go maith le Dónall Ó Móráin a bhunaigh Gael Linn agus go raibh mé féin ag obair faoi ar feadh na mblianta agus, á, thuig sé go maith an obair agus bhí, bhí sé bródúil go raibh mé ag plé lena leithéid, gan aon dabht, agus. Mo dhriofúr Máire anois ag obair le Comhaltas agus Páraic, tá neart Gaeilge ag Páraic. Ba chuma leis ach jabannaí Gaelacha a bheith againn. Bhuel, sin é, bhí sé ag súil go rachadh muid sa treo sin ceart go leor agus chuaigh cuid againn agus ní dheachaigh cuid eile, sin an saol.
Tá baint mhór agat le cúrsaí drámaíochta i mBleá Cliath, nach bhfuil? Bhuel, bhí, chaith mé b'fhéidir cúig bliana déag nó mar sin, idir mar cathaoirleach nó mar rúnaí nó. Jab éigin le, le Aisteoirí Bulfin agus ghlac mé páirt i ngo leor leor drámaí. Ní haon aisteoir mé ach bhí craic iontach againn agus thug muid drámaí chuig, chuaigh muid go Páras, go Boston, go Londain, go dtí an Bhruiséil so chomh maith le bheith páirteach sa. Drámaí Gaeilge a bhí agaí i bPáras agus sa mBruiséil agus sna háiteachaí sin. Á sea, drámaí Gaeilge uiliug agus aon áit a chuaigh muid dhírigh muid isteach ar mhuintir na hÉireann agus ar mhuintir na Gaeltachta dá mbeidís ann.
Agus raibh sibh in ann lán a' tí go Ghaeilgeoirí a fháil thall sna háiteachaí sin? Bhuel, bhí i mBoston anois, cuir i gcás, mar gheall go bhfuil an oiread sin go mhuintir Chonamara ann. Cén sórt dráma a thug sibh go Boston? Bhuel, thug, tá scéal ansin ceart go leor mar thug muid dráma a scríobh Pádraig Ó Giollagáin, Parish House an t-ainm a bhí air. Bhí ainm Bhéarla air ach is dráma i nGaeilge a bhí ann agus coicís roimh ré bhí muid tar éis socrú a dhéanamh leis an gCumann Gaelach thall i mBoston go socróidís ionad dúinn leis an dráma agus lóistín agus rudaí den tsórt sin. Ach coicís roimhré chuir rúnaí an chumainn glaoch orm agus d'iarr sí orm an script a chur aici. So chuir mé an script anall aici agus tháinig an scéal ar ais nach mbeadh muid ag déanamh an dráma sin i mBoston. Nach mbeadh ab ea? No, dúirt sí nach mbeadh sí sásta aon bhaint a bheith aici leis tar éis di an Parish House.
Ní raibh ann i ndáiríre ach skit ceart a bhí ann go raibh an Riail seo tar éis teacht amach ón Vatican go raibh cead anois ag sagairt pósadh ach go gcaithfidís mná rialta a phósadh agus cineál skit bunaithe ar sin a bhí ann. Bhí sé iontach, iontach greannmhar ach ní raibh ann ach skit ach. So ní bhfuair sé cead ón mbean seo? Dúirt sí nach mbeadh sí sásta aon chabhair a thabhairt dúinn. So buíochas le Dia bhí cara ag duine eicínt eile thall ansin i mBoston agus thóg sise an cúram uirthi féin, bean as Chonamara, bean as Ros Muc, ní cuimhneach liom a hainm anois. ach rinne sise na socruithe agus de bharr an phoiblíocht ar fad, is cuimhin liom féin a bheith ag déanamh agallamh ar Raidió na Gaeltachta, bhí mise, bhí Pádraig Ó Giollagáin a scríobh an dráma agus bhí an bhean thall i mBoston, bhí muid ar chlár le chéile agus ghin sé an oiread poiblíochta don dráma go raibh an áit lán go béal nuair a rinne muid é. So an drochphoiblíocht, líon sé an teach dhaoibh. Líon sé an teach ach bhí an, craic agam le Aisteoirí Bulfin agus is rud é b'fhéidir go rachainn ar ais aige arís.
Inis dom faoi do shaol anois sa lá atá inniu ann. Cén chaoi a gcaitheann tú na laethanta? Níl tú an fhad sin éirithe as do jab, ar ndóigh? No, agus níl sé iomlán cinnte fós ach tá sé i gceist agam dul ar ais b'fhéidir lá nó dhó sa tseachtain i mbun chartlainne Eh, bhí mé ann chomh fada sin agus go bhfuil an oiread eolais istigh i mo chloigeann agus ar phíosaí páipéir is mar sin de. Tá 's agat cá bhfuil chuile shórt leagtha. Tá 's agam cá bhfuil chuile dhuine, chuile rud ach tá gá le cineál cartlann a chur le chéile dá gcuirfeadh duine éicint glaoch isteach amárach cé a ghnóthaigh Craobh na hÉireann i 1983 sna díospóireachtaí. Tá sé ann.
Tá sé agamsa ach.
Caithfear é a chur in oiriúint go mbeadh daoine eicínt eile in ann teacht air freisin.
Céard atá i ndán do Gael Linn ar nós eagraíochtaí go leor eile? Bhuel, caithfidh mé a rá, agus mé ag fágáil Gael Linn, tá an oiread ríméad orm an cineál dream atá mé ag fágáil i mo dhiaidh, dream chomh cumasach ní fhaca mé ariamh a leithéid. Tháinig go leor leor daoine nua isteach. Le déanaí, d'éirigh Niamh de Búrca as, a bhí ag plé le Siansa go mór, rinne sí an-jab ar fad. Ise an duine deireanach den seandream a d'fhág agus tá thart ar seisear nua. Tá an seandream imithe i ndáiríre ach. Bhfuil mórán liogán, bhfuil mórán daoine fostaithe acu? Tá thart ar ochtar déag tá mé ag ceapadh san oifig i mBaile Átha Cliath agus tá triúr, tá, bíonn scéimeanna ar siúl againn sa tuaisceart freisin dar ndóigh, tá oifig againn in Ard Mhacha agus tá triúr fostaithe ansin. Ach mar a deirim, tá, tá go leor scéimeanna nua tosnaithe againn. Ceann de na cinn is mó agus go mbeidh rath air ná an Gaelbhratach. Is scéim aitheantais do scoileanna ar fud na tíre go bhfaigheann siad ag deireadh má leanann siad an córas agus roinnt dos na spriocanna a bhaint amach go mbronntar bratach orthu ag deireadh na bliana. Tá sé sin imithe, tá ceathrar anois fostaithe lánaimseartha aige sin agus ansin tá Tomás Ó Cadhla ceapaithe i m'áit. Fear ón Rinn arís ach. Bhuel go n-éirí leis agus leat féin chomh maith, bail ó Dhia ort, a Sheáin agus go raibh maith agat agus nach iontach iad na blianta ón lá a ndeachaigh tú siar go dtí Céitín agus Agnes agus Nell thiar i Leitir Caladh. Go raibh maith agat agus. Go n-éirí an saol leat. Go raibh míle maith agat a Mháirtín agus go raibh maith agat as ceist a chur orm. Agus sibhse sa mbaile, go n-éirí libh féin. Beidh muid libh arís le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn ag an am céanna agus clár eile againn. Idir an dá linn anois, triailigí féin an rud céanna a dhéanamh as seo go cheann seachtaine, bígí ag caint is ag comhrá sa rud ar bith eile. Go dtuga Dia slán sibh ar fad.